masiku apitawa tinali bize kupanga kafukufuku wakalembera ku central region smartmatic ikubera chisankho mafumu nrb komanso richard chimwendo akutolera ma id ndikumaika mu sistimu ya meki in addition commissioner wa dpp francis kasaila anagulidwa 500 million mwezi uliwonse amapita kunja pa bill ya chakwera akuluakulu corruption ndi vuto lalikulu ku africa ku mozambiki anthu akuphana chifukwa cha smartmatic anabelo anatiuza kudzera pa zodiak smartmatic ndi kampani yoyipa inasokoneza chisankho ku philippines kenya uganda venezuela anapitiriza kunena kuti ngakhale akuluakulu a kampani imeneyi akukhudzidwa pa nkhani zakatangale zipani 4 za opposition zikuvomereza ndima imeneyi kunena kuti smartmatic isagwire ntchito ku malawi ndiye akubwera kasaila walandira 500 million kwa chakwera ndikumanena kuti smartmatic ndi kampani yabwino
Membala wa chipani cha dpp yemwenso ndi komishonala wa bungwe loyendetsa chisankho m'dziko lino, mec, a Francis Kasaila watsutsana ndi zofuna za chipani chake kuti kampani ya Smartmatic isagwire ntchito ina iliyonse yokhudza chisankho cha chaka cha mawa. Ngati a Malawi sitingalore kuti ma voti agulidwe pa mtengo wa 500 million akulu amenewa ngati atopa ndi ntchito atule pansi udindo tawaona masiku ambuyomu anapita ku dubai ku taiwan kumene amacheza ndi nick chakwera pakufufuzako simunamveko zonena kuti ku kenya kampani imeneyi inadzetsa mpungwepungwe chifukwa anthu amanena zoti kampaniyi yapanga upo ndi chipani cholamula kuti abere zisankho ngakhalenso ku ugandanso kunavutanso kwambiri chifukwa cha kampani yomweyi simunazipeze zimenezi taonani a kasaila akuyikira kumbuyo smartmatic koma sakufotokoza za maid amene agwidwa ku nkhotakota
Smartmatic imene anawina kuti atithandize kupeza machine amene tikugwitsa ntchito panopa. Akhala akupanga zomwezo maiko ochuluka.
Inuyo taonani, they are talking about security. Koma mu system akuika data yopanda fingerprint, even signature akungotenga zima ID za ana ndi kuziika mmenemo, no fingerprint, no signature. That is why mwana wa John Tembo akukana audit. chifukwa akudziwa kuti agwidwa 2020 lazarus chakwera analoledwa kutenga maodita ndi kumayang'ana sisitimu ya meki lero chikuvuta ndi chani akuti due diligence security chani kaye kodi nthawi imeneyo kunalibe security in addition to that chifundo kachali asanachoke ananena kuti chisankho cha 2025 tidzawerenge manual mwana wa john tembo abwera ndi kusintha akuti digital digital amako akuluakulu kumeki nrb kwachuluka zitsiru akuona ngati malawi ndogona mukapita kudowa ntchisi komanso dedza ana a zaka 13 akulembetsa mkaundula wa voti ku blantyre mwana wa zaka 17 akumukaniza zikutanthauza chani akhoti anagamula nrb zipezeka pa senta iliyonse ya meki registration dzulo mkulu wa nrb anatsimikizira dziko lonse kunena kuti

inflation inali yokwera high interest rate mazira dazeni ya mazira mu nthawi ya trump anthu amagula 1 dola biden inafika 5 dollars buledi weniweniyo anachoka 1 dola kufika 2 dola mmalo mokonza zinthu demokrati inayamba kulimbana ndi trump anamutsegula milandu 4 yabodza anampatsa faini 454 million dollars ndalama imeneyi mukayisungunula kumayi kuno 707 billion akhoti anamgamula trump kuti abweze anangompekera milandu ayi weyo unali ndi madokumenti a fake umafuna kugwirira munthu upeke ndalama 707 billion kwacha majaji amene amagamula milandu imeneyi arthur engoron Juan Merchan anali masapota a Democratic Party. Cholinga cha boma amafuna Trump asauke komanso asaime pa chisankho. Tinaona pa kampeni Democratic Party inali bize kuipitsa mbiri ya donald trump m'malo mokamba za chuma amene akuti trump is a racist dictator criminal this and that anagula oyimba otchuka beyonce jay-z usher dj khaled amapita misonkhano ya democratic party ndi kumathandizira kuyipitsa mbiri ya trump kodi propaganda imeneyi yawathandiza kumayi kuno achimwendo banda akuononga ndalama zambirimbiri kugula dalu mulaka azikoma anyamata lero a president ndinene mawu awa kwabwera tv ina yongoyankhula pa wailesi mverani anyamata inu zikomo kwambiri anyamata amolalo zikomo akuti bakili muluzi tv
zili ngati kumalawi kuno central region timadziwa kuti ambiri majority amavotera mcp ku southern region ambiri amavotera dpp the same case ndi ku america mu zaka zambiri malatino maindiya aluya komanso african american amavotera democratic party anthu ena akhunguwa timaena kuti azungu amenewa ambiri more than 70 amavotera republican koma ulendo uno zodabwisa zachitika pennsylvania michigan wisconsin georgia north carolina kumene kumapezeka anthu amenewa trump wawina ndikupasa chitsanzo ku michigan aluya aliko ochuluka aluya tikutanthauza asilamu anthu amenewa anali okwiya kwambiri ndi nkhondo ya gaza that is why avotera trump pennsylvania kumapezeka malatino samasangalala ndi mmene biden amayendetsera chuma ine sinagwirepo ntchito kuboma kaya kulikonseko ntchito imene ndimagwira ine ndimagwira ntchito ku chipiku chenjezo olo utagula oyimba otchuka motani ngati sikuyendesa bwino chuma udzaluza chisankho kumalawi kuno ikonomi yavuta amatiuza kuti vuto ndi korona komanso nkhondo ya ku ukraine matenda amenewa a covid anayambira ku china ndetu kudabwa amene anayambisa korona atimangira msewu wa pamwamba mu mzinda wa lilongwe russia inatipasa fetereza 20000 metric tons ukraine yatipasa chimanga chaulere mukaona mcp kugawa chimanga m'maderamu si chawo chachokera ku ukraine dziko limene lasokoneza chuma chifukwa cha nkhondo mukaona 6 lane ku lilongwe achakwera amapita kumene kuja mwakajambulisa achimwendo akujambula zithunzi mwaponya pa facebook 6 lane tamanga 6 lane ndi china yatimangira mwaulere dziko limene kunayambira corona misonkho tikalipira akugawana pa chibale 1.1 trillion ya mafuta inasowa ku MERA 600 billion ya mafuta inasowa ku NOCMA ngati mukuona mafuta yamba kupezeka madera mu ndi chifukwa cha BADEA banki imeneyi yaluya inabwereka 50 million dollars kuti ibwereke ife amalawi kuti tigule mafuta a mwezi umodzi ndikunena pano ibrahim matola minister of energy ali ku kenya kosaka ngongole yogulira mafuta a january ndi december kodi dziko lizingokhalira akatapira democratic party yaluza chifukwa chonena kuti samayendesa bwino chuma amaganiza kuti malatino maindiya aluya african american awavotera mwachizolowezi anakweza katundu buledi kumukweza 2 dola dazeni ya mazira ya 1 dola kuyikweza 5 dola anazolowera kunena kuti ifeyo malatino ndi anthu ena onsewo amativotera a mcp akonze chuma ngati afuna kuwina asakhale ndi chizolowezi chonena kuti achewa amativotera achewa takuva pweteko achewa ndi mtundu umodzi umene umakonda tiyi kumalawi kuno ndi chifukwa chani a Chakwera a Chakwera ngatidi amakonda achewa ndi chifukwa chani akweza shuga kunchosa pa 600 kwacha ndikufika 3000 achewa amakonda ulimi ndichifukwa chani Chakwera wachosa fetereza pa 20000 ndikumfikisa 130000 asamale kwambiri asatenge chizolowezi chifukwa ku america democratic party yaziona anabadwira ku yudeya mu nthawi yakuti boma la tsiku limenelo linali boma loyipa lakatangale